Ndị be anyị ndewo nụ. Ọ bụ Ada Igbo na-ekwu na Igbo Media. N'Igbo Media, anyị na-ewetara unu ọtụtụ ozi gbasara ihe na-emegasị na Biafra land, n'ala Igbo na mba ndị ọzọ. N'ụbọchị nke taata, o nwere ihe bịara n'iru akwụkwọ anyị nke anyị ga-agụpụtara unu n'ụbọchị taa. Anyị gụpụtachaa ya, unu egee ya ka ọ ha n'uju. I gesịa ya, ị drọpụọla anyị your comment, laikikwa this our video and gbasakwa ya ka o ruo ụmụnna anyị n'ebe dị iche iche arụ. This is according to Biafra activist wetara anyị ozi n'ihu akwụkwọ as he quoted Breaking news, Russia government recognizes Biafrans as Biafran man top Russia, who is top army personnel, offers recruitment to BLA. Ya bụ ozi ka anyị ji wee bịa n'iru akwụkwọ n'ụbọchị nke taata. Ị gesịa ya bụ ozi, ngwa gwa anyị okwu na comment section, ọ gbasakwa ozi a ka ozi a rute ụmụnna anyị n'ebe dị iche iche. anyị wụ ụmụ ụmụ Biafra ịghọtago mana kịta awụzi m Russia army ohere dụrụ gị ịbata Russia army ọ bụrụ na ị dụ ready ịbata Russia army ị fụ video m a just chat ya mụtara mụ nwa afọ igbo abụ m onye Nnewi after Ojukwu na mana anyị nwere reason anyị ji wee bata Russia army ịghọtago anyị batazi when the time comes the time will tell ịghọtago anyị agwakwa ụnụ the reason why anyị ji wee bata maka na our flag bụ Biafra ọ ya-emecha ka akwụrụ inwe inwe inwe ị dụ ị dụ interested ime ka mmadụ i delu m ị dụ akwe na interested i delu m ị na-enweta video m a ị na-atụsa ka ọ na-eru ụmụnne anyị dụ so ebe ya aka ife m na-ekwu okwu ya wụ our the gods of our land ana anyị a ka m na-ekwu okwu ya ka anyị zọta ana because na ọ ya-amasị m na e nwee like 50 ndị be anyị train na Russia bata a na-agba egbe a na-afụ ya n'anya a na-alụ mbọ na-eme ife niile this is what I'm talking about because of tomorrow oh at least anyị bata Biafra anyị na-ekwu okwu look at my cap look at my cap I still dey I still I still be there ndị be anyị ngwa daalụ rinne nụ o nwere another video anyị ya-etinyere the continuation ịghọtago ka unu ghọta ka nwanne anyị si wee wee kọwa ihe niile Eh, maka o nwe ndị kpọrọ ya na ọ bụ 419 na ọ mara ife ọ na-eme yes na ọ na-eri ego ndị mmadụ mana ya bụ nke unu na-eje inene kịta ka o kwuru okwu gbasata maka ya bụ ife ee dịka unu ya egesi ya bụ ife anyị ka ya nachitekwazi ya azụ ka anyị chịkọta ya dịka anyị si kwe unu nkwa alright over to you now and what about uh, ndị mmadụ na-ekwugheri m some na-asị na mụnwa wụ 419 na nchọ iri ego ndị mmadụ can you pay me because of na nchọ ị help unu ka unu bata Russia army I- na mụnwa nọ na Russia army I just want to help guys to come on in case anyị nwee 50 Russia military wụ ndị Igbo at least anyị bata Biafra anyị na-ekwu okwu look at my cap look at my cap I still dey I still I still be the army but my flag dem recognize am dem recognize our flag e still dey for their cap and nothing sup so kedu ka ndị ala ndị iberibe ya esi nọrọ na Kuwait nọrọ na Oman na-akọ na-akọ maka m

na m ahọ military na m na-achọ igbu wayo how much ego one ka ị ya-enyenwu m ego a na-akwụ m a month my monthly salary 4.something million ị nọrọ ebe a ụnụnwa na-alụ ọrụ na Kuwait a na-akwụ ego one ma makwụ ka a na-akwụkarị ụnụ 1 million naira ị nọrọ na-akọ maka onye dịka Chukwu Obiora na ọ wayo na ọ nke a my dear that is why i help ndị mmadụ ọ ha adị mma ee eh, go and meet agent ka ọ gwa gị ego one e ji eme visa me particular before m bịa obodo a ama m ego one m ji mee my own visa i paid 4 million n'aka agent agent gbara m flight ticket 2.5 million mana ebe a na ọ dụrụ gị easy ịbatakwa n'obodo a through me sharply if i no give you that military nwa na-ekwu m gaa n'ilu ọgụ ka m hapụ ịbata ị nọrọ ebe a na-akọgheri to help people that is why ndị ala ndị ala if you like come out come over if you no like leave it onye e kwuru maka mmadụ ị mara na onye ahụ ife ọ na-eme nwere isi so continue talking about me ka m na-aga n'ilu na-agba ana n'ala unu ndị ala ndị ala hello ụmụnne m mgbede ọma by this side unu makwa na ọ by after September eh, anyị enyezi ndị mmadụ visa maka na weather obodo a mgbe ahụ ka snow ji ada so ife ọ wụna a na-eme so I'm back now As I was saying before, I'm once a Nigeria army, 2015 to 2023. So, uh, maka ndị na-ajụ m kere etu fa ya esi wee mee expenses and other things and m ma akpọ my number now I will call my number now biko maka ndị na-ajụgasị m your number your number your number my Russia line wụ plus 7 plus 7

o tego aka ma Nnamdi Kanu fa no help no support ha ka na-ata ụfụ achọrọ m ka ndị be anyị bịa ọ wụ na ị ya-enwenwu efe nwee ike gbagonwuta obodo a mụnwa ya make sure na ngụnwa bara army army ndị obodo a so that okay, get out from here. What's wrong with you? Fuck. iPhone. Get iPhone. How much? This is is it money? money? I know it's a lot of money, but please, I'm doing something. What is the problem? So, ọ chọrọ ịgwa ụnụ na a na-akwụ ya ụgwọ o nwere ego je gola iphone mezie na ọchọchọ na ụmụnne m aya aya egota nwa ya iphone onye tanzania ka ọ wụ a lot of ghana people so many countries na-abịa na-aba army fa na-enwe experience for tomorrow's war maka echi so mm, kedu ife m na-ekwukwa elofuo m ee ife ahụ my numbers in case ajụzina m nọmba nọmba nọmba meseji ka nkụ meseji m na-asa ka nkụ mụnwa nwere obi umeala awụ m onye Nnewi m ma ewetu obi ala kọwara gị ọfụma ife ị ya eme wụ na biko ọ sọ tourist visa ka a ya enye gị ị ya eji wee bata ị batahakwe n'obodo a kpọọ m na fon or deelu m na ị abata ị batahakwe n'obodo a from airport ndị army ya bịa bịa buru gị ị na-abatakwe na gba flight na-abata gwa m ka m gwazie the commander ka i send ya your passport data page E, e, e, a gbarụ gị flight or electric train ya ebute gị na camp ebe ebe government ya take care of you ọ go na ọ 3 days visa ka i ji bata obodo a no problem as far as you are here mana onye nọkwa outside obodo a a yaghị care for the person because is people that is in this Russia I can then ask them they are interested and they are interested. I can't use my money to pay for visa for you. But what I can do na m ma fight for company ebe a, I send the invitation letter with hotel reservation mma na ya akwụ ụgwọ for one week or two weeks to avoid ị pụta na na embassy a sị gị na hotel reservation a na akwụbeghị ụgwọ ya mba and ife ọ ya cost 200 dollar ga jụọ ese kesa this video in everywhere ọ na m na-atụ asị ndị agent kwuo they will collect 4 million from you ka ya sị na a na-eme apply there is nothing like apply military here we didn't apply to take you or ị bata ebe a kịta kịta they will not take you because we are the best we are the world power so

ị gba ya ị print it out waka waka.com na-agba ya ị print it out ife niile akwụkwọ niile a ka ị ga-eji wee jee some some embassy na-arequest statement of account mana oge nke m I didn't give a request ha nwere ife e ji eme ife na-aga ahụ eh, tourist visa you have ị bịawa they will expect you to have like $1000 BTA na akpa gị mana ọ go na i jiro gwa fa na ị nwere your brother here that you have transferred the whole money to your brother's account yes jide ọ go 300 dollar ife m ji bata wụ 100 dollar ka m ji a jụọ m gwa ha na m transfer 2000 dollar to my brother's account a kpọọ mmadụ na phone that is it so nwanne ị dụkwa na njikere bata print out those paper mana ọ na ị nwere statement of account print kwe ka hapụ iwu niile ọ na a jụọ ya ajụ mere ka i ruzie na embassy a jụ kedu ife mere i ji shi ge be anyị gwa ha is for tourism na ị chọ ka ị ga negharịa anya a jụ where and where gwa ha nọ

ị ya akwụ visa fee enye gị receipt oge nke m ife m kwụrụ agent ọ sị na ọ kwụrụ 270,000 but is lie highest I don't, I don't, I don't think na highest 50 dollar or 100 dollar depending where the country you are so I just trying to be sincere because ife m na-ekwu okwu ya wụ our the gods of our land anaghị ya ka m na-ekwu okwu ya ka anyị zọta ana because na ọ ya amasị m na e nwee like 50 ndị be anyị tụrụ na Russia bata a na-agba egbe a na-afụ ya n'anya a na-alụ mbọ na-eme ife niile this is what I'm talking about because of tomorrow oh, ọ bụrụ na o nwere so onye nweziri ajụjụ ya drop na comment section I am ready to answer as far as na ọ ife gbasara Biafra our land I am ready to answer you ya ngwa nọrọnụ ọfụma I will still be up up updating hello ụmụnne m kee kwanụ ka unu mere achọrọ m ka m sụọ igbo achọrọ m ịsụ oyibo maka some security reasons anyị wụ ụmụ Biafra ịghọtago mana dịka nọrọ na army or na dịka nọrọ na Nigeria army mụ nwa Nigeria army mana kịta awụzi m Russia army ohere dịrị gị bata Russia army ọ bụrụ na ị dị ready ịbata Russia army ị fụ video m a just chatịa m ịghọtara chatịa m a ka nwere one year contract ịbata Russia army and they pay well a ya-akwụ gị ezigbo ụgwọ and eh, after the one year or before the one year fe na-abanye nye gị citizenship direct with your family na ọ wụrụ na i mego well obodo dị iche iche na-abịa sọsọ Britain ka anyị achọrọ na our army ebe a ah, maka na Britain wụ our enemy ịghọta and we are the best we are the best ịghọta Russia is the best I will world world power ịghọta i nee anya ị fụ na camp ka m nọ ịbịa isi ịbata na ịbịa ị fụ obodo ya na ọkwa ị fụrọ ya vodka ife ọwụna ịchọrọ ya dị enye gị ịghọtago ya i nee anya nee anya ka ịfụ ka ịfụ our sergeant o nwere onye

ịchọọ ịbata ife m na-ekwu maka ndị dị serious ịghọtago ịchọọ ịbata Russia army ịghọtago i mee ka m malụ ị ya-enwekwa obi o ife m na-ekwu maka ndị nọ zoo zoo army kpọrọ onwe fa Nigeria ịghọtago ịchọọ ịbata just deelu m ka mụ na gị na-abụrụ ada egwu egwu ịghọtago ada egwu egwu ịbịa just sọsọ one year ka ị ya-asign ịgba ịgba egbe n'obodo a yi akwa ndị obodo a ọ Russia awụkwa America ka m na-agwa gị na ọ Russia nụ i deelu m agwa m gị ịgbakọta nwụọ moscow e tii gị n'ife a na-arụ ịghọtara i nweta ozi m ị tụsaa ya ịghọtara mụ nwa afọ igbo abụ m onye nnewi after uju na me mana anyị nwere reason anyị ji wee bata Russia nụ ịghọtago anyị batazie when the time comes time will tell okay ịghọtago anyị agwakwa ụnụ the reason why anyị ji webata ya maka na our flag bụ biafra ọ ya emechakwa akwụrụ inwe inwe inwe ịdụ ịdụ interested ime ka m malụ idelu m ịdụ akwe na interested idelu m ị na-enweta vidio ma ị na-atụsa ya ka ọ na-elu ụmụnne anyị ndị chọọ ịba ya aka ịghọtara na camp ka anyị na ya ee m bidokwazie e deploy ya m to my location I will be updating you people ịghọtago achọrọ m ịsụ oyiwo maka security reasons ehe so nsogbu adịrọ ịnwetakwa ozi m ime ka m mara ngwanụ daalụ rinne nụ ụmụnne m dịka unu si na-esoro anyị n'Igbo Media gịnị ka unu nwere ikwu na nkọwa nke unu gbasịta maka ihe unu nọ n'iru akwụkwọ n'ụbọchị uhuruchi nke taa. Gwa anyị ife i che n'ụdị nke gị. Deela ya n'akara kọmentị ka a mara ihe i chere ma chetakwa tụsaa ya bụ ozi ka o wee rute ụmụnne anyị ndị ọzọ ntị. Ndewonu ụmụnne m, ka emesịanụ.